an ɲɛ bɛ nin sunguruba muso min na nin de bɔra ka mali pasipɔri fara sisan tile fila nin na ko volimu ka ɲi wa volimu man ɲi walayi volimu man ɲi paseke nin sunguruba muso nin y'i si bɛɛ de kɛ ka mali otoritew buruja ka fara jadisiw kan ka mali kɛlɛ nin bɛ asimu neni cogo min na nin bɛ mali otoritew neni cogo min na nin ɲɛ b'a la k'a fɔ solution tɛ yen bilen de mali pasipɔri farala kun jumɛn de kama pasike e sen tɛ se ka su mali kɔnɔ tuguni mali pasipɔri avantazi y'o de n'a b'i bolo i ka voyaje nɔgɔya ni baden na ka n'i ka jamana kɔnɔ mɛ e sunguruba muso ni nin ye ta bannen y'a la pewu e ka asimu neni ka transition neni esike o bɛna fɛn kɛ olu la o tɛna foyi k'olu la o mɛ e sen bɛ haramuya mali kɔnɔ i yɛrɛ ɲumanna o i bɛ yɔrɔ min fɔla nin ye e bɛ yɔrɔ min fɔla nin ye e b'a dɔn yanni diɲɛ wuli cɛ e tɛ se ka se yen nɔ senu arepɔri ye haramu y'i ma i bɛ vila yɔrɔ min na o fana yɔrɔ ye haramu y'i ma fo n'i taara alizeri dɛ a fɔ fo n'e taara alizeri alizeriyɛnw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini aw ka porobilɛmu na sisan nɔ mamu diko ta tɛ nin ye wa ni ale kun ye hɔrɔn ye bilayi an ka peremɛ minisiri taalen min filɛ nin ye alizeri sisan mamu diko de kun kan ka bila u ɲɛfɛ ka taa mɛ a filɛ nin ye bi ale ye da caman gosi wagati min na an ka peremɛ minisiri kan ka taa alizeri kumaɲɔgɔnya la nin ye ale ye pɔritu caman gosi u ka fɔ la purke an ni ninnu bɛ se ka kuma cogo min na mɛ sɛ toro tari a y'a kɛ k'a tiɲɛ kuwa hadamaden kana miiri bi dɔrɔn na dɛ sini lajɛ e filɛ nin ye ka manamanakan fɛn fɔ transition kan n'ala y'i ci a fɔ n'ala y'i ci ko transition nin k'a banna diɲɛ ma don o don ko transition ka mɔgɔ wɛrɛ de nana sigi yen nɔ tuguni parce que an maliyɛnw an ɲɛ yɛlɛla ten koyi an tɛ don politisiyɛn foyi ka ko la tuguni mun tɛ se ka baara kɛ i b'a fɔ ko sɔrɔdasiw filɛ nin ye k'a kɛ cogo min na asimu bɛ taa asimu bɛ na de hali ni asimu taara asimu ɲɔgɔn wɛrɛ de bɛ na an ka mali kunna donc a ye fɛn fɛn fɔ nin ye ka tɛmɛ a videow bɛ yen an tɛ yafa mɔgɔ ma dɛ i b'a fɔ ustazi ta kɛra cogo min na sisan nɔ ee darame an tɛ yafala mɔgɔ ma toleransi zero o de bɛ ka mali nin segin kɔfɛ ni mun ye manamana ko kɛ dɔrɔn u bɛ na a ye yafa ma a ye yafa ma an tɛ yafa mɔgɔ si ma tuguni n'i ye manamanakan kɛ i ni mun ka kan o bɛ k'i la i dɔgɔyalen ka kɛ san tan kaso ye ubiyɛn san mugan aw yɛrɛ mali nasiyonalite bɛna je crois que aw yɛrɛ nasiyonalite minɛna aw la deja ka ban quoi aw tɛ maliyɛn ye tuguni a bɛ yɔrɔ min na faransi ni manamanako ninnu na a b'a ɲini ka yen papiye ta ka sigi yen nɔ sinɔn an be an be don min na i ko bi kɔni aw sen bɔra mali mali kɛra haramu y'aw ma kuwa e ka nin sunguruba na ye bolo bolo tiɲɛnen n t'a dɔn kuna de b'a la wa ubiyɛn mun han e fɛnɛ b'i sigi ka mali pasipɔri jeni e, e fara pilito